Moni ndine Jack. Mwaswera bwanji? Bwerani ticheze. Ine ndaswera. Ndili pa khomo ndikulera ka munthu kamene kama ndi- kama nditanganidwisa eti kafuna kupanga video chanchani kapeza kuti kabwera ka- ka- nakaona kagona nkuona ndakwanisa panopo chifukwa choti kali m'tulo eti mm. koma yayi zabwinobwino ndiye nkhani zake ya ku malawi ndi imodzi ku lilongwe akuti a Promise Kantepa amangidwa ku lilongwe mzimayi wa zaka 24 chifukwa chothira amuna ache madzi amoto pamimba amuna awo ndi awa amuna awo azaka 41 kaya akuti banja latha anthu agwirizana kuti banja latha agwirizana kuti banja latha koma akuti pama- amadikira zilinganizo zina nde amakhalabe limodzi ngakhale banja latha nde tsiku linali abambo ati kutenga kapu ya tiyi ya akazawo kaya iwo nkutenga kapu ya akazawo kuphika tiyi ena ati tidzinena kuti kuwirisa tiyi kuphika tiyi inu amaphika tiyi kuphika tiyi kumagwiritsa ntchito ya akazi aja akazi kubwera inu mugwiriranji kapu yayi inu pamene paja wewewewewowowowo nde akazi mpaka kupsa mtima kaya pamoto panali madzi ena amawira kunyamula madzi owira aja kuwathira amuna awo aja pamimba nde apseratu ndi awa chithunzi chawo ali kuchipatala nkhani si yakapu yayi eti i don't think it's nkhani yakapu kapu yankugweramo eh? i don't think kunena kuti ndi chinthu cha nzeru kuti anthu banja latha mwa- mwagawana zida nkumakhalirabe limodzi you know kuli bwino uzikadikirira pena pake mapeto ake muphana muvulazana eti nde paja zimati ngakhale ichi cha nyimbo chakwe banja ba- bambo wa tereza chonde tisiyane bwino ngati banja latha tisamenyane kunena tikambirane tiye tisiyane bwino eti koma kusiyanako kukhale kusiyana kuti ine ndanyamuka ndanyamula zinthu zanga ndatani ndapita koma kuti mudzikhala pompo mudzionana wina adzioneka ngati akula mtima wina akula mtima uone wina wake amayankhula ndi mayi wina wache apo kapena mkazi amayankhula bambo wina ake basi chifufu eh mtima uja zizingochulukira chulukira chulukira mapeto ake muthirana madzi obwata Eh, musadzati sindanene ndanena eti eh, dzikathatsatha pack up your bags and go it's, it's, it's safer for everyone anyway eti i think nkhani yeniyeni inali imeneyo i know kuti kune Eh, nkhani yeniyeni inali imeneyi kwinako tingophatikiza zina zomwe zikuchitika pa dziko lapansi zomwe zikuchitika kunja uku ndi uku kungoponyeramo eti palibe nkhani ina iliyonse yomwe ndikuyiganizira yomwe ndamva ya significant enough to talk about nde mayi Mayi uyu, Melissa Caddick, wa ku Sydney, ku Australia, anali financial advisor. Anali ndi ntchito yabwinobwino, anali ndi mwana wake. Sikuti anali wovutika. Anapezeka kuti anakwatira ndi mwamuna woti anapanga chuma limodzi, koma iyeyo anapezeka kuti atasiyana naye, anam'bera mwamunayo katundu aliyense n'kuthawa. Anali wa onse koma anatenga chilichonse osamusiyirapo mamuna komanso anagulisa nyumba yomwe anali nayo nde anali ndi ndalama ndithu anabwereza kuti ku Australia kwawoko anapanga chisankho iyeyo kuti apange ma ponzi scheme kapena titi, pyramid scheme zoberana anthu ndalamazi zimaujeni zima- zimapiramidi zija zoti ayi ubwere ukapeze munthu abweretse ndalama iwenso ubweretse ndalama tikayika pamodzi after 5 days ngati mutayike 200 after 5 days mulandira 2 million zimene zija anayamba zimenezozo ku australia kumauza anayamba family yake a- azibale ache azinzache pakana kuyamba kumatchuka nazo eti "Ii, kuli skimu kuli skimu Melissa wapangiza scheme anthuno nkumachita kumpeza zitatchuka anthu kumaona ngati kuti uku ndiye kuli chani kuli ndalama nkupezeka kuti anthu kumapezeka kuti atenga ma savings awo onse nkumampasa kunena kuti tufuna kulemera amachita promises zosiyanasiyana nde zinayamba kumuyenderatu Melissa anapezeka kuti wakwatira mamuna wina nthawi imeneyi mpaka kumugulira mamunayo galimoto ya 400,000 Australian dollar ziri bwino kumangowadyera anthu ndalama akafunsa anthu kuti kodi sono ndalama iyayi akati 5 days ija yatha mmati tilandira 2 million awauza kuti basi 2 million yo ndayichitanso invest ndiye kuti uzalandirano folo anthu aja hii kumangokhala kumadikirira amene atamuvutitsitseyo nde kuti atengano ndama kwa munthu wina amene wangoyikamo kumene amukapatsa wina uja kuti akhale chete zikhala ngati kutidi munthu watani walandirapo pomwe pamene palibe china chilichonse chomwe amapanga amangolandira ndamazo kumapanga forge ma receipt ma statements machani amachita kumapatsa anthu anthu kumaona ngatidi e akapangira kuwalembera ma breakdown onena kuti ndalama zanu zayenda chonchi zayenda chonchi za- zakwera chonchi zili apa anthu kumaona marisiti anthu kumadodoma kuti koma nde tikulemera osamafunanso kuti achosemo ndalama nanga samanena kuti ndalama zawo zungotupa ndalama zungochulukira chulukirabe eh, kenako a Melissa anagula nyumba ya nyuwani ya 6 million australian dollars munthu mapeza kuti akuchita bwino koma palibe anthu sakulandira ndalama zawo zomwe amalonjezedwa amangoti lonjezo after lonjezo after lonjezo after lonjezo anthu kumati kumafika point yoti anthu kumakanika kupanga zinthu chifukwa choti Melissa watenga ndalama kufika pa anthu otchuka ma celebrity ndi ma celebrity omwe kumakachita invest ndalama kwa Melissa ali ti- tilemera tilemera nde osadziwa kuti Melissa ndalama zija angodya zonse panalibe china chilichonse amayesera apo olo kuti kapena ndipange invest amangodya ndalama zija kufikira anthu ena atatopa ndikufunsa kuti ndalama zathu zili kuti anampanga ripoti ku polisi apolisi anapita kukampanga question iye uja anaonesanso mapepala ake aboza omwe aja nde anazitengano ma auditor kuziona kuona kuti zonse zi nza fake zonse zi nza bodza kumuchita check kupeza kuti analibe ndi license yomwe ya finance samaziwa zimene akupanga amangotenga ndama za anthu nde anampangira freeze ma accounts ake nkunyamukaso kupita kukampanga question komaliza nkumuuza kuti tibweraso mamawa utipase ma explanations kuti ndama za anthu atani nazo nthawi imeneyoyo atadya ndalama zokwana 30 million australian dollars iye uja ayi mukabwera mawa ndikupatsani china chilichonse mmene apolisi amabwera next day anapeza kuti Melissa kulibe koma sikuti ananyamula chilichonse anangovala sapato yake anathamanga kuti ati amapita ku jogging koma sanabwereko ndiye kunali kumusaka Melissa sanapezeke anthu nde anachita conclude kuti mwina munthu uja watani wathawa imene inali november 2020 anthu kumati watani wathawa Melissa wathawa wathawa kunali kumusakasaka kwina kulikonse mpakana munthu kutchuka kutchuka Melissa osapezeka mpaka panatha chaka nde amadabwa kuti angakhale kuti wapita kuti chifukwa choti sanatenge kalikonse anangovala kavesti ndi malegging ndi sapato kupita kukathamanga Ma- maakaunti ake anali atapanga freeze sanali sakanatha kutenga ndalama ina iliyonse nde anthu amadabwa kuti Melissa wapita kuti koma patatha chaka munthu anayimba foni ku polisi kuti "Ii, munyanja pafupi nde amakhala chakufupi ndi nyanja munyanjamo mwapanga mwa mukuyandama china chake chodabwisa sapato koma musapato mukuoneka modabwisa sapato imodzi apolisi anapita anayipeza sapato cha trainer mu trainermo munali phazi Kukayeza phazi lija anapeza kuti DNA yake inali ya Melissa. Ndiye mpamene anadziwira kuti Melissa uja anachita conclude kuti Melissa anafa chifukwa choti amanena kuti olo kuthawa anthu ena amati akunama ameneyo kulipo komwe anapita anangodula mwendo wake nkuthawa nde apolisi ananena kuti yayi palibe amene angadzidule mwendo kuti apolisi asiye kumusakasaka kuti yayi ndiye kuti anafa munthu sungalolere kuzidula phazi mathero ake anali amenewo Anthu ena amakayikirabe, amati ali moyo. Ena amakhulupirira kuti mwina anachita kuphedwa ndi anthu amene anawadyera ndalama. Ena amati mwina anapita kukangodzipha, anadziponya m'nyanja. Palibe amene amadziwa kuti chinam'chitikira a Melissa n'chani. Mpaka pano, anasiya anthu akulira. Anthu analira misozi n'mamina. Anawadyera ndalama yawo yonse.

eh nde ndi zimenezo eti nde ndimangofuna ndikupase moni patenga nthawi it's been a while tisanacheze nati tentichezeni titachezako kwinako mukhale ndi madzulo opambana zikomo kwambiri